Ee farafinna yɛlɛ aw bɛɛ lajɛlen folen foli ani waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛ folen nɔ bi a bɛ hakɛ to an tun kan ka dirɛkti daminɛ joona na ee farafinna yɛlɛ sanfɛ ka sababu kɛ ɔriganizasɔn ye minnu kan ka na Bɔn olu ma se ka na mɛ aw bɛɛ lajɛlen folen nɔ o tɛ foli bɛ aw bɛɛ ni an ye an bɛna kuma bi dɔɔnin an bɛna kuma size dama damaw kan bi akitiyalite min bɛ farafinna mali kɔnɔ afiriki an bɛna kuma o kan walasa an ye sisan an y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ de la anw faw o ni anw cɛkɔrɔbaw ani anw denmisɛnninw an y'a esaye ka bɛɛ lajɛlen ka devari lajɛ sisan cogo jumɛn na mandeka yɛrɛ yɛrɛ i folen don an y'a esaye ka bɛɛ ka devari dɔn cogo jumɛn na nin tile fila in na mankan calen nɔ parapɔri an bɛna kuma dɔɔnin akitiyalite an ka jamana kow kan jamana laɲini fɔlɔfɔlɔ ye mun ye mali kɔnɔ an bɛ periyɔdi min na sisan an ka an yɛrɛ kɔlɔsi mun ye an ka jamana bin dingɛ kɔnɔ mun ye an ka jamana to kɔfɛ mun nana ni nin pɔrɔbulɛmu ye an ka yɛrɛ kɔnɔ bi faransi, n'i y'a kuma fɔ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka pɔrɔbulɛmu ye faransi ye o dogolen tɛ maa si la mɛ n'i nana a jira tuguni ko an ka pɔrɔbulɛmu ye diina dɔ fana ye maliyɛn tɛ d'o la parce que faransi y'a dɔn k'a fɔ anw dalen bɛ diina na o kosɔn u ye diinamɔgɔw anwoye ka na anw ka jamanaw kan walasa u mago bɛ fɛn min na u k'o sɔrɔ u y'o sɔrɔ bi walasa olu k'i installer ni marifa ye anw ka jamana kan n'u y'i installer ni marifa ye anw ka jamana kan marifatigi nana e fɛ tiɲɛ tɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ donc pourquoi ni ele ni jɔnya tɛ yen pourquoi ni impérialiste tɛ yen ee, diyagoya e ka wuli ka n'i ka marifa ye ka n'i sigi mɔgɔ dɔ ka jamana kan k'u ka jamana mara ko olu bɛ taga ko olu tɛ si u ka jamana yɔrɔ dɔ k'e de kan ka si exemple la n'i ye faransi na sugu ye minnu ye an ka jamana tila bi n'o ye politiciens ye olu politiciens aw de bɛ sin ka wuli kɛ aw jɔ cogo jumɛn na ko élection ka kɛ diɲɛ pɛrɛn sugu sugu an ka élection ma élection ka kɛ président kura ka sigi président min nana ka anw ka jamana ci jɔn de tun don silamɛ a nana ni silamɛya domaine de ye parce que an y'a yira peut-être comme silamɛya de ka ɲi hinɛ bɛ silamɛya de da donc ni silamɛya sigira an ka jamana kan na a bɛna hina an na a bɛna sunyali bali mali kɔnɔ a bɛna l'injustice bali mali kɔnɔ a bɛna favorisme bali mali kɔnɔna na donc maliyɛn bɛɛ bɛna hakɛ ka ɲa o sigilen ala tɔgɔ b'a da silamɛya b'a da n'o IBK ye Ibrahima Boubacar Keita ale ye sigilen fɔlɔ ale ko ko silamɛya yɛrɛ ye sonyali ye c'est vrai je suis d'accord avec lui silamɛya yɛrɛ ye sonyali de parce que walasa i ka i bɛ silamɛya tɔgɔ ta ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye k'i ye silamɛ ye mɔgɔw bɛ da i la i ye zon ye i ye kalabanti i ye fana i ye namarati donc o de kosɔn hali ni tubabuw dɛsɛra maninfinw na u bɛ ee, ee, ee, diina u bɛ an kɛlɛ n'o o domaine ye o kosɔn o diina an kɛlɛli ni diina ye u y'an kɛlɛ ni diina yɛrɛ ye u y'an kɛlɛ ni diinɛ ye ka sababu kɛ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ in ne ka di farafinw ye donc an m'a essayer ka aw ka aw yɛrɛ dama ka dɔ bɔ aw yɛrɛ la ka na aw mara ni diinɛ système ye n'a bɛ fɔ o ma ko terroriste bi maliyɛnw bɛɛ saudiya an b'o de tantu an bɛ kuma saudiya de kan n'o ye arabu saudi ye bi diɲɛ terroriste minnu bɛ yen n'olu ni olu bɛ k'u financer o ye arabu saudi de ye ni aw ko ko ko jahadi ko mɔgɔ min bɛ tiɲɛ la mali kɔnɔ kɔrɔn fɛ bi ko olu ko olu ye fɛnkɛw ye ko olu tɛ silamɛw ye arabusawudi min bɛ k'olu financer donc arabusawudi fana tɛ silamɛ ni aw ko ko jahadi tɛ tiɲɛ ye ko ala ma jahadi fɔ arabu sawudi de dun bɛ ka jahadikɛlaw eh, fɛnkɛ burama konare a kɛra tile fila de otɛp voilà donc bi an bɛ kɛnɛ kan ni a ka di mɔgɔ min ye a bɛ se ka question poser fana A ka hakilina ye min ye an b' o question fana jaabi bɛɛ bɛ se ka question poser donc sisan mali filɛ problème jumɛn kɔnɔ mali filɛ l'impérialisme ni o ye diina ani colonisation ye donc a bɛɛ jɛmanw de ye jɛmanw b'a fɛ ka farafinw mara diɲɛ kɔnɔ ko an salen kɔfɛ tuguni k'u bɛna an mara donc walasa anw kana kɛ an yɛrɛ ye walasa an ka to jɔnya la u ka laɲini t'o ye wa voilà donc n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye anw fɛ farafinna diɲɛ bɛɛ u ye nin complot dilan k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na à cause des religions diina donc u nana an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na diina ye diina tɔgɔ ye diina ka kɛwale ye walasa ka a ye olu u mago bɛ fɛn min na u b'o sɔrɔ n'o ye ka anw toujours an ka to jɔnya la donc an ka to diina jɔnya la an ka to politiki jɔnya la donc diɲɛ ɲini de bɛ yen a bɛ diina kɔnɔ a bɛ politiki kɔnɔ walasa anw ka nin jeu bɛɛ faamu se tɛ anw ye. hakili dɔrɔn de bɛ nin kɛlɛ kɛ hakili ka kɛlɛ ani hakili ka sebagaya donc o hakili de ye anw jɛ o kɔrɔ mun ye anw ka anw ka kan ka ɲini k'a dɔn ni diinɛ ye mun ye politiki ye mun ye nin laɲini bɛɛ mun ye n'an y'o ɲini k'o dɔn anw de b'a kɛ ni an y'a kɛli dabila an ko an tɛ kɛ faransi ka jɔn ye ni faransi nana ko a bɛna perezidan min sigi anw kunna parce que n'i ye faransi ye k'a fɔ manuel macron k'a fɔ ka farafinna bɛɛ k'anw dɔgɔya ko kelen an ma mara ale bɛna anw mara a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔna na filanan dun a ko n'ale tun tɛ ni faransi tun tɛ bi tun tɛ gofɛrɛnaman sɔrɔ mali kɔnɔ manuel macron ni farafinna fana tɛ bi tun tɛ faransi sɔrɔ puissant ye donc nin kumakan na farafinna bɛɛ lajɛlen kan ka faransi gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ faransi farafinna dɔgɔ dugu bɛ yen n'i y'a ye jamana dɔw bɛ yen komi kodiwari ni sɛnɛgali n'i y'a ye olu jamanen de don u ka pɛrɛzidanw n'i y'a ye olu bɛ troisième mandatw kɛ parce que hali faransi ee, minitɛriw de bɛ olu ka pɛrɛzidansiyɛliw la k'u ka jamana garanti Donc i b'a ye anw fɛ farafinna c'est-à-dire anw bɛ an yɛrɛ ɲininka o tuma jɛman de ye anw da wa anw bila diɲɛ kɔnɔ wa k'u sago kɛ anw na wa min ka d'u ye u b'a kɛ anw na mais u b'a fɔ a ma ko droit de l'homme u b'u yɛrɛ respecter u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ka jamana kɔnɔdenw ye olu ka jamana kɔnɔ hali n'i ma baara kɛ i bɛ sara olu ka jamana kɔnɔ i bɛ furakɛ fu olu ka jamana kɔnɔna na donc ee dɔgɔtɔrɔ kariti b'i bolo olu ka jamana kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔdenw mana wuli ka fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn ɲɛfɔ u b'o ɲini u ye u ka jamana kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko loi mais u bɛ na anw fɛ afiriki u bɛ président sigi président min mago tɛ anw ka jamana kɔnɔ anw na anw jamana kɔnɔdenw na u bɛ na an fɛ u b'u ka entreprisew kɛ an ka jamana kɔnɔ u tɛ impôt sara donc a bɛ fɔ ma ko eh, ekɔli n'o ye diɲɛ kalan ye walasa ka se k'i ka jamana lataga ɲɛ n'a bɛ fɔ ma ko étude de scientifique par rapport pour le créer industriel anw ka sin ka industries ka sin ka samaraw dilan ka sin ka caractère dilan min bɛ sin ka sɛnɛ kɛ ka sɛnɛkɛfɛn bamayɛlɛma ka sin ka iziniw dilan mangoro ni lenburu ni fɛn minnu bɛ anw fɛ walasa k'olu bamayɛlɛma donc ka sin ka anw ka sin ka balo ka sin ka avion dilan ka mobili dilan par rapport la scientifique de la eh, connaissance eh, connaissance yɛrɛ kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko savoir humain maaya yɛrɛ dɔnni kɔnɔna na mais u bɛna anw basi ka n'u ka kanw de kɛ anw kun anw k'olu kalan k'olu dɔn ala ye et puis fana u bɛ na tuguni anw fɛ k'u ka diinɛ parce que culture de ye k'u ka culture an k'u ka kan kalan k'u ka jamanaw kalan k'olu yɛrɛ kɛ ala ye k'olu kɛ fɛn bɛɛ i b'a fɔ ko olu ye farafinw da dugukolo sanfɛ donc anw yɛrɛ fana b'o accepter n'i y'a ta k'a lajɛ bi un petit bilakoro comme Macron combien de millions de Maliens ye les 20, 20, 20 millions qui, chaque jour, ils viennent sortir pour insulter notre président. e bɛ sin k'a fɔ k'e bɛ éducation fɔ anw ye ne jamais, ne ma deli k'a ye Manuel Macron ɲɔgɔn président sigira faransi, min ɲɔgɔn mɔgɔ marabali tɛ n'i ye faransi ye bi ko a nana bɛn ni faransi ta ma o kɔrɔ y'a yira faransi ko banna faransi ko de banna bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi u ye min kɛ an mɔkɛw la fo o de ka sara u la mandekaw ko ko n'i ye sadi a bɛ fɔ min ma ko n'i ye hakɛ mɛnnen ye ko a taara berekɛndɛ tigɛ hakɛ o taara n'a berekɛndɛ n'a y'a sɔrɔ don o don a bɛ na dɔnko farafin bi anw tɛ kuma mɔgɔkɔrɔbaw kan anw denmisɛnninw an ka wuli an k'an jɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka dɔnni bila fɛn bɛɛ sanfɛ marifa ta tɛ bi kisɛ ta tɛ bi o ye mɔgɔ bagabaga ye mɛ fɛn min ka jugu bi o ye hakili ka jɔnya ye hakili ka jɔnya o de ye anw sɔrɔ bi tuzuru tubabuw u bɛ na ni bɔn ni politiki ye k'an mara hali somɛ faransi afiriki somɛ min kɛra faransi afiriki somɛ yɛrɛ kɔrɔ tun ye mun ye pour moi ne yɛrɛ ka hakilina na ko saba ne ka analisi la faransi afiriki faransi ɛseke makɔrɔ t'a fɛ ka zenuw divizi wa k'a dɔn afiriki zeniw ka laɲini ye min ye k'o dɔn parce que a tulo b'a la a y'a ye a y'a mɛn réseaux sanfɛ par rapport les, pan, les jeunes panafricaines aujourd'hui nous commence par rapport de la nous commence révolution c'est la révolution contre l'impérialisme euh, révolution

a b'a dɔn tuguni a m- olu tɛ sin ka olu bali dɔnko an ka denmisɛnninw wele ka na a ye denmisɛnninw wele ka na ko in na sadi a bɛ fɔ minnu ma mɔgɔ suguya bɛɛ tun b'a la caciribɔlaw tun b'a la dɔnko sɛbɛkɛlaw tun b'a la mɛ hali caciribɔ kan Emmanuel Macron y'a dɔn ko sisan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko farafin na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɔra bɛganya la denmisɛnnin minnu bɛ bi ninnu tɛ sɔn jɔnmaya ma anw tɛ sɔn jɔnya ma anw tɛ sɔn c'est-à-dire miiribaliya ma anw tɛ se ka sɔn maa si ka jɔnmaya ma tugun a y'o dɔn donc bi cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba a y'a ka bagasiw cɛ a ka bɔ politigi la minnu cɛkɔrɔba minnu bɛ bɛganya na mali kɔnɔna na bi i komi eh, ni aw wulilen don ko ka ko ko ka fɛngɛ kɛlɛ c'est-à-dire ko eh, eh, eh, élection ka kɛ bakari tireta ni an y'a fɔ eh, justice ye an mago bɛ bakari tireta la ni mɔgɔ kan ka minɛ mali kɔnɔ bi bakari tireta kan ka minɛ bakari tireta 250 millions de francs CFA ko ka don nɔgɔ la ka di sɛnɛkɛlaw ma i taara nɔgɔ kolon san wari tɔ bɛ min i taara hali hali nɔgɔ min sanna a tɛ miliyɔn bi duuru bɔ e bakari tireta e de bɛ wuli sisan k'e bɛna bila anw mɔgɔw ɲɛ ko élection mɔgɔ min bɛ jamana yɛrɛ mali yɛrɛ kɔnɔ bi ni mali ye fo mali ka taa ɲa fo an ka ba don sɛnɛ de la ni mali ye sɛnɛ kɛ mɔgɔ miliyɔn seegin de bɛ ekipe sɛnɛ dumuni kɔnɔna na walasa maliyɛn ka lafiya fo sɛnɛ an ka sɛnɛ de kɛ sɛnɛ ka don ba la sɛnɛkɛlaw ka dɛmɛ sur le plan engrais ani tracteur la donc ani jiko hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko samiya tɛ yen ji bɛ se ka dilan sanga ni wagati bɛɛ sɛnɛ ka kɛ mali kɔnɔ na n'o tɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni eh, eh, fantanya tɛ banna walasa wari min bɛ don sɛnɛ da fɛ o wari o de bɛ détourner e bakari e bakari tireta e ka taga mali wari détourner par rapport 250 milliards milliards a bɛ min Bakari Tireta e de bɛn'i jɔ k'a fɔ k'e de bɛna malidenya kuma nin fɔ anw ɲɛna anw y'o de kuma ɲɛfɔ bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko a ye faso in na fasoden dɔ faga n'i ye faso nafolo détourné a bɛ komi i ye maliyɛn den dɔ de faga n'i ye équipement militaire ta k'a lajɛ bi c'est vrai dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlankaw la tubabuw man ɲi anw yɛrɛ man ɲi faransi man ɲi anw yɛrɛ man ɲi donc anw yɛrɛ man ɲi yɔrɔ bɛ sugu juma aw denw tɛ mɔgɔ minnu ye faso nafolo détourné eh, équipement des militaires ani o mɔgɔ minnu ye a générali ninnu ni a ministres ni a ministre de la défense ni ministre de la sécurité ninnu minnu ye o nafolo détourné a si ka maa tɛ eh, eh, sɔrɔdasiya la dɔnku an bɛ kɛlɛko la ko jamana ka lafiya dɔw ta ye wari ɲini ye dɔw ta ye yɛrɛ ko ye ka na an ka faso nafolo détourner ka na sow san sɛnɛgali burukina kodiwari ameriki faransi bɛliziki etazini kanada diɲɛ yɔrɔ bɛɛ jɔn y'o kɛ o mɔgɔw bɛ an yɛrɛ tu la bi n'a fɔra ko ee, an ka mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'olu wulila k'o mɔgɔw minɛ fasoden jugu dɔw de bɛ bɔ k'a fɔ ko nin man ka minɛ ko nin sariya man ka nin kɛ o tuma olu hakilina ko olu bɛɛ kan sariya ye mun ye sariya ye de kojugu n'i ye kojugu kɛ dɔrɔn e ka sariya banna minɛli minɛli o bɛ kɛ Ni maaninfin ye kojugu kɛ c'est-à-dire ka faso nafolo détourner ani mɔgɔ fagala bɛɛ kelen sariya tɛ olu minɛli la k'u minɛ dɔrɔn u b'u minɛ flagrant délit u bɛ b'u minɛ cogo o cogo hali n'u b'u faga sariya y'o jira o tuma aw hakilina k'a fɔ ko aw kɛlen ko silamɛ o tun tɛ sariya tun tɛ yan donc ko bɛɛkanya kuma minnu an ka mɔgɔw bɛɛkan minnu bɛ sigi arajow la k'u ye du ka na manamanakan fɔ la ko maliyɛnw tɛ ko kalama n'u bɛ jɔ k'olu bɛna anw éduquer anw mɔgɔ marabaliw hɔrɔnkolon yɛrɛdɔnbaliw n'aw bɛ ka faransi bi ka faransi siporote parce que an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kunun aw tun bɛ aw tun ye jɔnw kɛlɛ donc anw b'a fɔ olu ma olu ye wuluw de ye wulu min ni a bɛ fɔɔnɔ k'o nɔn anw tɛ kuma n'o wuluw ye faso de ka bon la constitution de ka bon faso in ka bon ni fɛn bɛɛ a ka bon ni misiri ye a ka bon ni e fa ye a ka bon ni ne fa ye a ka bon ni fɛn bɛɛ o kɔrɔ de y'a jira k'a fɔ fasoden bɛɛ ka hakilina de ka bon ni fɛn bɛɛ aw de bɛ sigi aw bɛna kuma jumɛn fɔ o tuma aw hakilina c'est-à-dire bi maa si tɛna k'i bɛ maaw manipuler tuguni faransi dɛsɛl'o la kuma tɛ aw ma donc bi ne bɛ kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na komi bi mali ko n m'a fɔ ko a bɛ dilan parce que mali mago bɛ pour qu'a ka dilan san bi saba ni an bɛnna mɔgɔ ɲuman ma an b'a kɛ san mugan ye ni an kɔntinyɛna tan san mugan mɛ ni an ma kɔntinyɛ tan san bi saba mali ka dilan paseke bi paseke jamana min kɔnɔ ni a mɔgɔ kodɔnbali ka ca a mɔgɔ faamuyabali ka ca a mɔgɔ alifabɛtisasɔn ka ca wali kankalanna ka ca paseke maliyɛn yɛrɛ tɛ kalan dɔn maliyɛn hakili la ko kalan ye tubabukan fɔ de ye D'accord an bɛna question dɔ bila mɔgɔw kun i bɛ kalan école la fɛnkɛ an ka premier ministre taara kuma min fɔ États-Unis o kuma in est ce que a a y'o kalan école kɔnɔ wa k'i ka taa tiɲɛ fɔ tubabuw ɲɛna o ye yɛrɛ ka hakili de ye hakili de ka bon maa bɛ kalan baara de la mais maaya kalan o ye hakili de ye o y'a sɔrɔ an ka maaw ko ko kalan ani kodɔn tɛ kelen ye sinon farafin caman bɛ si tubabukan fɔ ni arabukan fɔ la mais est ce que u bɛ kodɔn wa parce que olu dara k'u ye kalan min kɛ k'o de ye tiɲɛ ye n'i ye kalan min kɛ a bɛ e pirimiti c'est à dire ka diɲɛnatigɛ tagabolo ɲuman i bɛ se ka baara kɛ sugu jumɛn walasa e ka kɛ comptable ye ka wari dɔn n'i t'a dɔn n'i y'a kalan i b'a dɔn dɔ bɛ se ka kɛ comptable ye ka wari dɔn a ma kalan a tɛ se ka sɛbɛn sinon a b'a dɔn logiquement e bɛ se ka mobili yɛrɛ dilan ka sɔrɔ i ma kalan mais walasa e ka se k'i sigi ka mobili dilan ka ɲa ka sɔrɔ i ma sɛgɛn kalan bɛ se k'i dɛmɛ a la a tun mais a tɛ se k'a fɔ ko kalan de ye diɲɛnatigɛ ye kodɔn ye non kalan ye baara de ka baara nɔgɔya mɔgɔw bolo ka taa wali ka taa français kan ko français bɛɛ bɛ français fɔ mais est ce que o y'a jira ko français bɛɛ ye kodɔnna yan donc a ye e, k'a fɔ ko karisa de bɛ tubabu kan fɔ minnu bɛ t'i sigi arajo su la tubabu kan fɔ la k'a ye droit kalan ka mɔgɔw manipuler anw t'olu dɔn fosi ye bɛɛ kan garasiya si mɔgɔw ɲanaw ma k'u labɔ mali kɔnɔ n bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔnni tɛ i wolola yɔrɔ min o ko dɔnni tɛ dɔnni ye e wolola yɔrɔ min ka kuma o ko kan o tɛ dɔnni ye dɔnni ye mun ye ka kuma fɛn kan ka fɛn dɔn i tun tɛ yɔrɔ min ko o dɔn k'o kɛ o de ye kodɔn ye a bɛ f'o ma ko kalan e bɛ se ka kalan kɛ ka abiyon kalan abiyon boli sugu ni abiyon wuli sugu ni abiyon fɛn bɛɛ mais i ma deli ka don abiyon kɔnɔ o ye kalan de ye mais o t'a dɔnni ye donc dɔnni ni kalan tɛ kelen ye Ba fɔ an k'o de faamu ɲɔgɔn na mali mago tɛ bi mɔgɔ min kalanna Sorbonne kɔnɔ n'o de don IBK kalanna Sorbonne kɔnɔ ni Macron tun IBK ka temps wagati kɔnɔna na IBK min ye jamana in ten silamɛ ala kan fɔla kuranɛ kalanna fatiya tana a ye jamana kɛ sugu jumɛn jamana nafolo bɛɛ détourné anw de fɔ silamɛya a bɛ jamana ci a t'a jɔ ni silamɛya tun bɛ jamana jɔ bi an ka jamana tun bɛ jɔ donc il faut arrêter jamana bɛ jɔ ni min ye an ka na n'o ye bɛɛ k'i i ka i ka i ka sali n'i ka sun o y'i kungoya mɔgɔ puto la mais anw ka jamana tɛ silamɛya t'o jɔ awa silamɛya kuma t'o jɔ n'i nana ka silamɛya kuma à partir de IBK ni maa min yɛrɛ nana k'a fɔ k'i bɛna silamɛya kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna élection wagati normalement yɛrɛ jamana kɔnɔdenw kan k'i bon ni kabakuru de ye k'a sababu kɛ mɔgɔ min nana anw ka jamana ti ni silamɛya kuma tun b'a da ni kuranɛ tun b'a bolo ni diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a bolo IBK n'a ye mali bila kɔlɔn kɔnɔ bi mali bila misère kɔnɔ hali terrorisme m'a bila o yɔrɔ kɔnɔna na donc mali filɛ problème min kɔnɔ donc religion de don diina de don o y'o ye o tɛ wuli ka taa fan si parce que a bɛ mɔgɔ bali kodɔn na a bɛ mɔgɔ bali ka hɔrɔnya na a bɛ mɔgɔ bila sonyali minɛn kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bila kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ a bɛ maaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ na ni farafarali ye donc a bɛ na ni séparation ye donc ni adamadenw ma jɛ ka hakilina kɛ kelen ye ka sin ka a ka nafa na a min man ɲi an ma min ka ɲi an ma n'an ma o dɔn donc a ka hakilina in tɛ se ka sabati donc o problème ba bɛ yen jamana an ka jamana in kɔnɔ voilà donc c'est-à-dire jamana in jɔli bi an y'a jateminɛ a bɛ jeunes de bolo mago bɛ min na mali sariya dɔ kan ka kɛ sariya mɔgɔ minnu bɛ yen sisan a kan ka sariya dɔ tigɛ mɔgɔ min si sera san bi duuru ma a ka élection olu kana élection kɛ n'i y'a ye politicien ninnu bɛ manamanakan fɔ la cɛkɔrɔba ninnu à partir de cinquante ans a si tɛ élection kɛ a bɛɛ ka bɔ yen mali mago tɛ bi cɛkɔrɔba la mali mago tɛ bi cɛkɔrɔbaw la mali mago tɛ jɔnya tile denw na olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye awa olu tɛ diɲɛ système in dɔn olu tɛ diɲɛ politiki in dɔn u tɛ se k'an ka jamana jɔ mali bi maa min n'i ye silamɛ ye i bɛ diinɛ la awa ka wuli ka sigi kuluba a ye a intérêt de diinɛmɔgɔw k'i sen bɔ anw ka jamana ko in na u ma jamana kalan u tɛ diɲɛ sariya dɔn u tɛ politiki dɔn u tɛ fosi dɔn u b'u ka diinɛ u b'o de dɔn u ka to u ka diinɛ in dumuni kɔnɔ u k'anw ka jamana to yen ka ban pewu olu de ye IBK lafili ka jamana in ci diinɛmɔgɔw diinɛɲɛmɔgɔw kalankɛlaw u tɛ fosi nɔfɛ u ka intérêt olu ko anw ma ko diɲɛ fɛn si man ɲi diɲɛ fɛn bɛɛ b'olu yɛrɛ bolo u bɛ k'u waso ɲɔgɔn na an t'an miiri an hakili la an tɛ jateminɛ kɛ an tɛ kow jateminɛ donc an ni maa m'o fɔ anw ɲɛna an k'an ka kow jateminɛ donc o bi an mago tɛ bi c'est-à-dire mali sariya kan ka base di minnu bɛ panpanni na bi election ka kɛ election ka kɛ an mago bɛ nin na kunu olu tun bɛ min jamana tira k'olu tun min bi jamana tira ka aw jamana in tira ka o politicien kelenw de tun bi u ni faransi janfa la u bɛ avion ta su fɛ ka taa ko dilan faransi ka an to faransi ko kɛlɛ la aw de bɛ n'i sigi bi ko election ka kɛ a donna tan bɔra tan ne yɛrɛ kelen kelen bi ne ko jamana kɔnɔ denw y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ko politiciens bɛ yen election kuma de la aw de tɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na jamana kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min a ye jamana nafolo bɛɛ sunya ka jamana kɔnɔ denw faga k'u su don k'u bila ka na immigration na k'u bila ka na c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma Méditerranée ka na kɔgɔjiw sanfɛ k'a ka jamana kɔnɔ denw feere k'a ka jamana kɔnɔ denw bila kɔngɔ la k'u bila minnɔgɔ la k'u bila fantanya la k'u bila suɲɛli la k'u bila ko bɛɛ la k'u kɛ kodɔnbali aw de bɛ wuli bi ka n'i jɔ bi anw kunna ko élection ko jamana kun an tɛ ɲɔgɔn bonya donc an tɛ ɲɔgɔn bonya jeunesse kuma anw de bɛ kuma ye anw de ta ye jamana jeunesse an ka wuli k'an jɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma awa fɛn min bɛ mɔgɔ bali jɔnya ma o ye baara de ye an mago bɛ baara de la bi ka jamana lataga ɲɛ an mago tɛ ipokiritiya la an mago bɛ tiɲɛ de la an mago tɛ bi c'est-à-dire maa kelen kama quoi an mago bɛ tiɲɛ de la tiɲɛ ye mun ye parce que bi vraiment je suis fier des jeunes africains n tɛ kuma mali dɔrɔn kan ka sababu kɛ bi jeunesse wulilen luti la cogo min on a compris k'a jira k'a fɔ ko sénégalien dɔ tun bɛ conférence la sommet France Afrique la a ye kuma min fɔ cɛya kuma de don kodɔn kuma de don miiri kuma de don Macron yɛrɛ sigilen a miiri janyana e ko ko e faransi e b'a fɔ an ka perezidan ma ko o tɛ lezitimu ye ko olu ma sigi sariya kan Kongo perezidan ye san joli kɛ yen bi a bɛ k'o sipɔrite bi n'i y'a ye faransi ye dɔ fɔ Aziz Bouteflika wulilen Aziz Bouteflika ye san joli kɛ alizeri a ma kuma o la eh, mɔgɔ dɔ eh, eh, faransi Gabon sudan cadi perezidan fagara den nana sigi aw taara yen o sigili la aw ko an ka perezidan tɛ lezitimu ye jamana kɔnɔdenw donc faransi e de ta ye mali ye wa n ko Emmanuel Macron ye kuma min fɔ pour moi ne yɛrɛ bolo bi faransi faransi yɛrɛ c'est-à-dire faransi yɛrɛ soldaw bɛ si mali kɔnɔ o ye ne bolo mɔgɔ faga de mɔgɔ min b'i ka jamana kan ça fait marifa b'olu bolo se b'olu ye wa donc olu de ta ye anw ye si Emmanuel Macron tu dis que on nous-mêmes on a reconnu on ne peut pas respect de la souveraineté de Libye mais encore vous même vous ne pouvez pas reconnaître vous ne pouvez pas respecter la souveraineté de Mali

parce que bi mali kɔrɔnfɛla fɛ fulaw de majorité eh, tururisiya la donc mun nana n'o ye parce que mɔgɔ caman t'o yɔrɔ dɔn fulaw fulaw de tururisiw ye bi mali nord la fulaw de tururisiya kɛ olu de bɛ k'u balima dɔgɔnɔw faga parce que mun na ko parce que ko olu tɛ silamɛ pourquoi mun nana n'o ye depuis de nord depuis de 1900

donc o fulaw kelenw de filɛ o kɛlɛ la tuguni parce que olu bolo olu ye silamɛ olu ka fisa ni dɔgɔnɔw ye olu bolo olu ye silamɛw de olu de ka fisa ni fɛnw ye donc jagoya mali bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye o ye silamɛya donc silamɛya ye sunyali dina de ye silamɛya ye binkali dina de ye silamɛya bi n'o tɛ sinon ni aw ko k'a fɔ ko dina o ko jagoya tɛ pourquoi aw bi a imposer mɔgɔw kan ko jagoya ko mɔgɔw ka kɛ silamɛ fo ka taa mɔgɔw faga i balima dɔ faga donc maliyɛn yɛrɛ bɛɛ nyɛ b'a la donc o kɔrɔnfɛla in fɛ kɔrɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin tururisi ninnu an b'a a bɛɛ a bɛɛ n t'a dɔn dɔgɔnɔw b'a la hali dɔgɔnɔw dɔw b'a la dɔgɔnɔw minnu n'olu kɛra extrémistew ye dɔgɔnɔw minnu n'olu m'u yɛrɛ dɔn sinon n'i ye mali géographie ta k'a lajɛ an bɛɛ b'a dɔn la géographie eh, de la ethnie de culture par rapport dɔgɔnɔw de y'u ka culture respecter ni bɛɛ mais hali bi olu dɔ b'a la parce que ka sababu kɛ diina nana min yira an ka jamana kɔnɔna na parce que a nana bɛɛ yɛlɛma donc a nana bɛɛ yɛlɛma c'est-à-dire ka bɛɛ bɔ i tagabolo la donc an t'an yɛrɛ kalama tuguni ni mɔgɔ wulila ko wayi danga danga ne b'a fɔ danga min bɛ anw kɔ an yɛrɛ ka danga de don parce que anw ye anw bɔnnaw ka tagabolo to yen ka taa maa wɛrɛ bɔnnaw ka tagabolo kɛ donc n'i y'a mɛn a bɛ fɔ anw fɛ ko dangadenya ye mun ye i fa ni baw i masaw olu tun bɛ min kɛ parce que mali ma dɔn ni silamɛya ye mali ma dɔn ni arabuya ye mali ma dɔn ni faransiya ye mali dɔnna ni mandeya de ye mali dɔnna ni fimaya de ye kelenya bɛn ani kelenya ani cɛsiri ani hinɛ ɲɔgɔn na o n'i ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ka ɲɔgɔn bonya mais kabini arabuw ka bonbonsiba bilala ninnu nana ka ban dɔrɔn ni min taara arabu sawudi o taara dɔ kalan yen ka bɔ o bɛ n'i jɔ ka bɛɛ lagosi ni ale taara arabuw ka bɛganya idée kalan ale bɛ n'i sigi ka bɛɛ lagosi Donc parce que a bɛ da la o la k'a fɔ ko donc ko sadi an ka essayer an ka kɛ an yɛrɛ ni an ma kɛ an yɛrɛ an bɛ kɛ maa wɛrɛ ye donc o de kosɔn bi diɲɛ bɛɛ bɛ wuli k'i tun ye farafinna la arabu mana wuli olu bɛ an dɔgɔya

donc aw farafin foyi tɛ aw bolo diinɛ tɛ aw bolo an taa arabu ka diinɛ kɛ o kɔrɔ a b'i sigi an kunna ko diinɛ ma ci fɛn ma o ye mun bɛganya kuma anw yɛrɛ de kuma ko i y'a mɛn maa maa da la ni bɛgan bɛɛ kelen aw de bɛ taa arabu ka diinɛ kɛ arabu de ka taabolo kɛ encore tuguni a b'i sigi an kunna k'a fɔ k'aw ma ko wa ko o ma ci bɛɛ ma munna kira bɔra aw de tu la o tuma kuranɛ jiginna aw de ka jamana kan kuranɛ ma jigin anw ka jamana kan kira ma bɔ anw ka jamana kan ala ma fɛn na di anw ma anw b'a kɛ mun na o ye kodɔnbaliya di Donc, il faut arrêter les bêtises. A ye kodɔnbaliya kuma ninnu dabila aw ka bɔ an kunna quoi n'i y'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'i kun anw na k'a sababu kɛ o dɔrɔn de don ko an kan'o kuma fɔ bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ aw bɛ ka marifa ta mɔgɔw kama aw bɛ ka bɔmu tɛ mɔgɔw la aw bɛ ka diɲɛ bɛɛ menacer hali bi aw de b'i jɔ ko bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ donc mɔgɔ si kana fɔ aw ta ma k'a man ɲi hali n'a y'a sɔrɔ a ye mɔgɔ faga an k'a fɔ k'o ka ɲi ni a ye zonya k'a fɔ k'o ka ɲi n'a ye fɛn fɛn kɛ hali n'an faso tɛ a k'a fɔ k'o ka ɲi a ye diɲɛ ko o kɛ a k'a fɔ ko o ka ɲi mais ni maa tɔw ye min kɛ a b'a fɔ k'o haramu ye n'an taara an ka kɔntɔrɔn ni sanɛ ta a b'a fɔ k'o ye bida ye n'an taara an ka fɛn fɛn kɛ a b'a fɔ k'o ye bida ye hali n'an ko an b'an ka mɔkɛw ka ji jiw bɔn n'an ka fɛn bɔn k'a sɔrɔ aw ka liwuru kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ silamɛya diinɛ nana cogo jumɛn

aw bɛ n'i jɔ k'aw bɛna mun f'anw ɲɛna ko ala de ye bɛɛ lajɛlen dan o tuma arabu de ye anw dan wa ou bien jɛmanw de y'an dan si tu crois k'a fɔ Dieu eh, Dieu arabe qui, qui crée dans le monde entier, qui crée dans ciel et la terre. Tu savais que les Arabes et Dieu, c'est le Dieu était blanc, au cause des blancs qui alors dirigeaient noir. yɔrɔ yɔrɔ hali bilakoroni jɛman bilakoroni bɛ farafin finman mara ko k'a sababu kɛ k'u ye ala ye Qu'est-ce que vous voulez dire nous-mêmes On doit aller respecter entre nous. Mais est-ce que ni bonya nana diɲɛ kɔnɔ dina kɔnɔ bonya b'a kɔnɔ bonya t'a kɔnɔ maaya t'a kɔnɔ hakiliya t'a kɔnɔ kodɔn t'a kɔnɔ ko min fɔra ko k'o de kɛ n'o ma kɛ e bɛ faga donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na donc fɛn fɛn bɛ fɛn fɛn bɛ fɛn sanfɛ an bɔra dɔrɔn kɔmi mɔgɔ minnu kan ka video kɛ bon olu banalen don an bɔra ka dɔɔni ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw bɛɛ folen don fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan ni fɛn fɛn ma kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛ donc ni ani basi ma jira an na an ka maakɔrɔsow fɛ an bɛ bɔ lundi su fɛ an bɛna kuma dɔw bɛ yen an bɛna olu ɲɛfɔ an n'an balimakɛ dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ la an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna walasa donc an mago bɛ fɛn min na c'est à dire an bɛ tuma dɔn An bɛ dabalaya bɛ ban ka sababu kɛ c'est à dire min kɛra farafinna na anw fɛ parce que tiɲɛ de dugulen bɛ farafin na anw t'a dɔn min ye tiɲɛ ou bien nkalon ye an dalen bɛ min na ko tiɲɛ de don o tɛ tiɲɛ dɛ awa an bɛ ka min kɛ nkalon de ye tiɲɛ de o de kosɔn diɲɛ contraire de jiralen anw na c'est là parce que nous-mêmes on ne savait pas la l'humanité nous ne savons pas que la vérité ou bien qui est faux

an ancêtres olu arabu olu ka mɔkɛ u ka bɔnna olu ye ala min dilan o ala ye olu dalen bɛ o de la olu ka ala ye n'i ye liburu fɛn fɛn ta k'a lajɛ n'an taara c'est à dire eh, eh, bibulu kɔnɔ bibulu b'o de kuma fɔ ko la visage de satan et la visage de Satan est un l'homme noir bibulu b'o kuma fɔ bibulu b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko sintane ɲɛda ye fin ye komi eh, manifin donc n'an taara mamadu fana ka hadisa bɛ ni ibunu abbas ni abdulayi ibunu masudu b'a la kɔlɔsi ale fana b'o de kuma fɔ ko le satan est un l'homme noir sintane ye finman de ye donc hali n'i ye sintane ja ye i y'a fɛn bɛɛ ye a image la u b'a yira komi finman de don donc ee, ala an bɛ se ka d'o la k'a fɔ effectivement c'est à dire ee, an filila kojugu ni arabu yɛrɛ b'a fɔ ma ko inal bidatu dalalatu dalalatu na an filila kojugu donc an ka essayer ka kow ɲɛɲini an ka bɔ nkalon kɔnɔ an ka na tiɲɛ kɔnɔ an bɛ min kan a bɛɛ nkalon o tɛ o tɛ aw bɛɛ folen don foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugu ɲuman kɛ